an balima rota tv filɛbagaw diɲɛ seleke naani na fɛn fɛn sigilen bɛ k'an lajɛ ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka décryptage d'actu kan n'o ye ka kunnafoniya walawalaw ye kalu i ni ɲantuma awa fanta i ni ɲantuma somɔgɔw baasi foyi tɛ yen alhamdulila ala kana baasi k'an na folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an na filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma sanni an ka don kunnafoniyaw kɔnɔ Alors Fanta eh, foli diyara n ye ale ni kuma in a diyara n ye kosɛbɛ eh, yanni an ka daminɛ bamananw bɛ eh, ntalen dɔ fɔ u ka kuma la ko jɔni k'i n'i y'a mɛn i kunnandi k'i sababu ɲuman eh, maa minnu bɛ nin waati in na k'u ka baaraw bila ka forfɛw ta ka u ka telefoniw ta k'a lajɛ diɲɛ seleke naani na mali kɔnɔ mali kɔkan

kokura ye aw bisimila an bɛ nin kunnafoniya nu daminɛ ni indicateur ye mhm. fulaw ka jɛkulu ye ɲɔgɔn ye karidon bamako mhm. kalu an ye o kunnafoniya nu sɔrɔ indicateur kɔnɔna de la mhm. y dunbiya ka sɛbɛnnen de don kalu nin ɲɔgɔnye nafa ka bon kosɛbɛ
oui fanta i y'a fɔ cogo min na euh, nin ɲɔgɔnye fanga ka bon kosɛbɛ ka d'a kan euh, ɲɔgɔn lajɛrɛ min bɛ ka kɛ Euh, filaw tɔgɔ la i y'a fɔ cogo min na euh, dimansi tɛmɛnen euh, n'a bɛ fɔ o ma ko karidon an ka todunkan na donc filaw ka nin jɛkulu kɔni ye ɲɔgɔn ye mais mɔgɔ jɔn yɛrɛ bɛ jɛkulu in ɲɛmɔgɔya la o de nafa ka bon kosɛbɛ o ye seku boli de ye bon seku boli ye jɔn ye i b'a dɔn mali bɛ waati dɔ kɔnɔ insécurité bɛ yen c'est à dire rébellion bɔlen fɛn min yɛrɛ gɛlɛya se mali ma o ye eh, jihadisiw de o de eh, minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye bon n'i ye olu ta ka a lajɛ eh, jateminɛw kɛlen kɔfɛ i bɛ t'a sɔrɔ filaw de ka ca a la kosɛbɛ donc nin cɛ in seku boli bon ale fana y'i ka baara bɛn i komi ale yɛrɛ ye fila ye déjà bon ale yɛrɛ fana y'i ka baara bɛn ka se ka a cɛsiri kosɛbɛ filaden minnu bɛ eh, kɔngɔ kɔnɔnaw la n'u bɛ ka nin waleya ninnu kɛ nin jatigɛwaleya waleya ninnu kɛ ale y'i cɛsiri cogo min na ale bɛ se k'olu lasɔrɔ k'u nɛgɛnɛgɛ ka bɔ nin eh, nin baara ninnu na jihadi baara ninnu na ka se ka na eh, u ka marifaw di mali jamana mɔgɔw ma ka don armew na walima ka baara wɛrɛw kɛ cogo min na kolosuma bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ donc seku boli yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi a bɛ baara kɛ an ka ministère dɔ la an b'a fɔ min ma ko euh, département chargé de la réconciliation donc seku boli yɛrɛ a bɛ baara kɛ o kɔnɔna de la donc n'i ye a ta k'a lajɛ jɛkulu ka sigi sen kan jɛkulu min bɛ euh, seku boli ka hakilinaw k'olu layakubaya walasa a ka se ka fanga sɔrɔ ne kɔni hakilina na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka na ni euh, lafiya ye an ka jamana kɔnɔna la donc sigili ninnu seku boli yɛrɛ ka fɔ la sigili ninnu kɛlen ale bɛ département min na n'o de ye chargé eh, département chargé de la réconciliation nationale nin t'o ka baara ye dɛ nin ye ale yɛrɛ de ka eh, nin ye jɛkulu de sigilen sen kan min n'o o bɛna ale ka hakilinaw ka se ka olu yakubaya ko nin ye o de ka eh, baara kɛtaw ye donc y kulubali ale kɔni ye laseli kɛ o la bi i y'a fɔ cogo min na indicateur kɔnɔna la ka se ka di an ma ne kɔni fɛ nin ye baara ɲuman ye nin waleya ninnu kan ka se ka yakubaya toujours pour que eh, bɛn bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min o kɔfɛ kalu hali bi an bɛ indicateur kɔnɔ gawo mhm. duwanzan ani boni mhm. sira min bɛ taa nin dugu ninnu kɔnɔ mhm. malifatigiw kɛlen don k'o tigɛ depuis dɔgɔkun tɛmɛnen kalu nin kɛra gɛlɛyaba de dugu sigibagaw ma Oui, euh, nin bɛ kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ kosɛbɛ euh, nin dugu kofɔlen ninnu ma i y'a fɔ cogo min na euh, Duwanza Boni ale ni euh, Gawo donc ni sira tigɛra bamaci kɛwale marifatigiw ye sira tigɛ maa ti don maa tɛ bɔ donc an ka dugu ninnu i b'a i b'a dɔn eh, furaw ani dumunifɛn wɛrɛ minnu tɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ donc mobiliw de b'olu lase donc ni mobiliw tɛ se ka tɛmɛ mun de bɛ na donc minnu bɛ yen dumuni minnu bɛ yen fura minnu bɛ yen olu bɛ utiliser mɔgɔw b'olu san k'olu ban maintenant olu kan ka remplacer olu nɔra kan ka bila donc ni mobiliw tɛ se ka wuli ka se dugu kɔnɔna la olu nɔra tɛ se ka bila bilen o fan ta mhm. donc ni olu nɔra ma se ka bila mun de bɛna kɛ gɛlɛya de bɛna don sisan furako la eh, dumuniko la ni bamaci kɛwale ninnu dun kɛlen ka nin sira in minɛ a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ parce que depuis dɔgɔkun tɛmɛnen de o bɛ nin waleya ninnu na mhm. donc duwanza boni ani gawo sira kan donc gɛlɛya nin nin wolola gɛlɛya mun na o de ye ninnu ye fura fura yɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ dugu kɔnɔ bilen mm-hmm. bon an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ye boucher ye minnu bɛ bagan faga k'a sogo feere o ɲininkalen kɔfɛ ale y'a yira a ka kuma kɔnɔna la olu yɛrɛ mun ye bagan fagalaw ye don o don olu bɛ se ka misi bi saba ɲɔgɔnna de faga donc an bɛ don min na i ko bi misi kelen n'olu y'o faga olu ye koba kɛ donc nin ye gɛlɛya ko fɔ mm. bon en plus mɔgɔ minnu bɛ yen ni u man kɛnɛ n'u mago bɛ furaw la furaw tɛ ka se ka sɔrɔ bilen i b'a dɔn ni mɔgɔ min ko eh, eh, kɛnɛya i ko ni mɔgɔ min ye kɛnɛya ko fɔ dɔrɔn i bɛ adamadenw ni kisili ko fɔ donc hali ni dɔktɛri bɛ dugu kɔnɔ ni dɔktɛri ye maaw lajɛ nka ale bɛ fura dɔ de sɛbɛn ni fura dun ma sɔrɔ mais lajɛli nafa t'o la bilen bon ni ala k'an kisi a bɛ se ka kɛ banabaatɔ yɛrɛ ni bɛ to a la donc nin kɛlen nin sigida ninnu yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ a ɲɛmɔgɔya la u kɔni ye kibaruya u y'a da an ka jamana ɲɛmaaw u y'a da olu tulo kan ɔ o dalen u tulo kan u ye laɲini dɔw kɛ laɲini ninnu ye jumɛn n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko duguma sira tɛ se ka bɔ donc eh, pankuru b'an bolo a caman en tout cas kalu man ka kɛ ko gɛlɛn ye pankuru caman de b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ tout à fait oh, voilà c'est pourquoi je dis nin tɛ se ka kɛ gɛlɛya ye parce que mm-hmm. an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni u ye an ye min ye min yirala an na pankuru caman tara ka na transportw b'a la kɛlɛkɛlaw b'a la mm-hmm. donc olu y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka eh, furaw ani dumuni minnu tɛ sɔrɔ u ka fɛɛrɛ kɛ u k'olu ta sanfɛ pankuru la min ka na n'a ye dugu in kɔnɔna la walasa jamanakɔnɔdenw olu bɛ se ka dugukɔnɔden ninnu olu bɛ se ka lafiya cogo min na donc an ye nin kunnafoniya in de sɔrɔ o la indicateur kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la olu fana y'a ta studio tamani olu ka kunnafoniyaw la
hali bi an bɛ indicateur kɔnɔ kalu mhm. sariyasen dɔ bɛ ka sigi mhm. zaw kama mhm. mali kɔnɔ nin kunnafoniya ninnu diyalen don maliyɛn caman ye oui i y'a fɔ cogo min na euh, euh, fanta euh, a bɛ diya maliyɛn caman ye o diya kosɛbɛ parce que an ka don za yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ parce que n'i ko za yɛrɛ ye mun ye jɔn ye za ye jɔn bɛ se ka kɛ za ye dɔw b'a fɔ gouine euh, o caman quoi parce que cɛ k'i yɛrɛ kɛ muso ye walima muso k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma walima muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma kalu cɛ ni cɛ mana furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma o denko bɛ kɛ cogo di voilà donc fanta ɲininkali b'o yɔrɔ de la parce que euh, euh, an bɛ waati laban mun na n'i taara tubabu jamana ninnu kan se bɛ minnu ye fanga bɛ minnu na olu bɛ ka fangaba de don nin na cɛ ni cɛ bɛ furu muso ni muso bɛ furu mais imagine cɛ ni cɛ ka muso furu cɛ ni cɛ ka furu muso ni muso ka furu olu bɛ den sɔrɔ cogo di tiɲɛ yɛrɛ la a dabalibanko don ala dun y'an da de cɛ ni muso ka furu mm. ni cɛ ni muso furula fɛn bɛ se ka bɔ olu la i n'a fɔ den mm. bon ninnu u tɛ se ka den sɔrɔ an b'o dɔn déjà o ye fɛn bɛɛ bɛ min dɔn maintenant u bɛ mun kɛ u bɛ se ka fɛn kelen min kɛ o de ye ka taa den adopter den adopter ka taa den ta den marayɔrɔ ni fɛn na k'a mara mais o yɛrɛ bɛ mɔgɔ siran parce que fɛn min man ka kɛ n'olu taara den ta k'o mara olu b'a mara ni sira jumɛn a ka k'u ɲɔgɔnna ye donc nin bɛ nin sira ninnu de yakubaya ka dɔ fara kan i b'a dɔn an ka anw ka eh, jamana ninnu kɔnɔna la hali k'a sɔrɔ eh, nin hakilina ninnu ma ta fɔlɔ sariyasenw ma sigi sen kan fɔlɔ i bɛ t'a sɔrɔ tuma bɛɛ ni mɔgɔ sugu ninnu u ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na dɔw b'u bugɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la u ko man di mɔgɔw ye bon a ko ka ca quoi bon aujourd'hui an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye eh, sariyasen dɔ sigi sen kan ɲɛbila la parce que a ma don ba la fɔlɔ dɛ an k'o fɔ an k'o dɔn a kɔni ma bila ba la fɔlɔ mais u ye hakilinaw ta ka sariyasenw sigi sen kan sariyasen in bɛ don sen a bɛ se ka sigi sen kan cogo di a bɛ se ka don ba la ka baara kɛ n'a ye cogo di sariyasen in de bɛ ta ka di cnt ma i b'a dɔn cnt de ye an ka kuma bulon ye donc olu de bɛ jɛ ka a lajɛ n'olu jɛra n'a ye k'a fɔ ko sariya in ka ɲi ko eh, mali bɛ se ka don a ka fɛn kɔnɔna la baaraw ka kɛ n'a ye donc sariya in bɛ commencer ka boli eh, eh, eh nin maa kofɔlen ninnu kan ɔ n'a donna sen na dun mun de bɛna kɛ i b'a jateminɛ eh, fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ ko in na n'a donna ba la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'e ye za ye fɛn yɛrɛ fɔli a cɛ man ɲi kosɛbɛ k'e ye za ye i bɛ t'a sɔrɔ sanction bɛ ta i kama gɛrɛntɛw bɛ ta ka ɲɛsin i ma soit i bɛ don kaso la walima i bɛ nafoloba sara a gɛrɛntɛ ninnu bɛ tali k'o kan o kɛlen kɔfɛ maa damadɔ ɲininkala minnu y'u hakilina di i n'a fɔ eh, dirisa kulubali ale ye bololabaarakɛla ale y'a fɔ je pense que c'est la meilleure des choses à faire ko nin ye fɛn ɲuman ye min kan ka kɛ dɔ fana kumana ale ma sɔn k'i tɔgɔ fɔ ale ko on ne doit pas accepter des bêtises chez nous ko an an man ka sɔn fɛn lankolonw ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la olu n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen u da se a ma nin kɔni ye eh, kunnafoniya in kɔni diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen eh, silamɛmɔgɔw kumana la eh, société civile kumana la bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don n'a sera ka sigi sen kan a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ an ka ɲangataw la amina rabi n'an bɔr'o la kalu an b'an sɛnsɛn ka don indépendant kɔnɔ mhm. burkina ni niger mhm. olu ye wele bila mali ma walasa a ka segin g5 sahel kɔnɔ mhm. hakilinajigin na mɛ kalo tile tan ani duuru mali y'a yira k'a fɔ ko ale bɔra a la yalima kalu mali bɛna sɔn ka segin wa voilà nin kɔni ye ɲininkaliba de ye mali bɛ sɔn ka segin wa walima mali tɛ sɔn ka segin wa i y'a fɔ cogo min na eh, eh, burkinabew burkinakaw olu ka minisiri min ka ca bɛnnen bɛ lakana ma ale ni niger olu fana ka minisiri min ka eh, ca bɛnnen bɛ lakana ma olu ye ɲɔgɔnyebaw kɛ burkina yɛrɛ eh, dugu kɔnɔna la burkina faaba la n'a bɛ fɔ o ma ko eh, wagadu o kuma in kɔnɔna la u ye mun de fɔ u y'a yira k'a fɔ g5 sahel n'o ye jɛkulu ye jamana duuru bɛ min kɔnɔna la a bɛnkan in kɛlen don sɔrɔsiw kɛlɛkɛlaw olu de bi fara ɲɔgɔn kan ka se ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ kɛ sahara kɔnɔna la eh, an ka cɛncɛnba ninnu kan waasa min de ye insécurité lakanabaliya o kɔni bɛ se ka ban cogo min na walima caman bɛ se ka bɔ a la donc jɛkulu in kɔnɔ bɛnkan de bɛ yen bɛnkan in ye jumɛn ye c'est à dire ɲɛmɔgɔya bɛ munumunu a jamanaw ɲɛmaa olu de ni ɲɔgɔn cɛ bon an ka jamana ɲɛmaa n'o ye asimi goyita ye fanga in e jɛkulu in ɲɛmaaya kun kan ka di asimi ma nka u banna u ma sɔn ka d'a ma a kun kun ye jumɛn ye ko parce que coup d'état kɛra mali la mais olu bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ fɛn yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min bolo n'o ye idris eh, debi itno ale denkɛ ye n'o ye an bɛ don min na i ko bi tchad ɲɛmɔgɔ ye ale ma na démocratie la o vɔti ma kɛ k'ale sigi o ale yɛrɛ ye coup d'état de kɛ o parce que coup d'état ye mun ye ni jamana sariya sɔsɔra ye coup d'état de ye fangako la bon ale fa salen normalement eh, tchad assemblée ɲɛmɔgɔ de tun kan ka na ka sigi ka kɛ jamana ɲɛma ye nka yan'u ka t'o sira fɛ o ma sigi bilen idris debi itno ale denkɛ in o de tara k'o kɛ jamana ɲɛma ye o de ye jamana ɲɛma ye an bɛ don min na i ko bi donc ale fana nana coup d'état sira de fɛ o mais o ma bali u ka ale kɛ fɛn ɲɛmɔgɔ g5 sahel ɲɛmɔgɔ ye o mais munna u bɛ ban k'a di mali ma nin bɛɛ dun ye sira kelen de donc mali ɲɛmɔgɔw ye a laɲini kɛ ka reproche kɛ ka dɛsɛ i komi u m'a di mali ma mais fanta ni mɔgɔ t'i bonya o i t'i yɛrɛ bonya ni mɔgɔ t'i bonya dɔrɔn i t'i yɛrɛ dɔgɔya voilà i t'i yɛrɛ dɔgɔya donc i yɛrɛ bonya mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'i bonya donc tout simplement mali fana ye gafe bɔ k'a bila k'a fɔ e, mɛkalo tile tan ani duuru san ba fila ni mugan ni fila u ye gafe bɔ k'a d'u ma ko mali bi i sen bɔ baara in bɛɛ la ko mali y'a sen bɔ a bɛɛ la ko mali sen t'a la bilen nin kɛra mali bɔcogoya la mais olu yɛrɛ tilala ka segin k'a ye k'a fɔ e, kɛrɛnkɛrɛnnenya la e, niger ka minisiri ka kuma la alikasum idatu ale yɛrɛ ko ko nin ko in tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la ni mali ma don a la ko fo mali de ka segin ka na don g5 sahel la a ka jɔyɔrɔ ye min ye a k'o ta donc o cogo la u ka segin ka mali nɛgɛn ka don jɛkulu in na donc ko in kɔni a b'o o taabolo kan nka mali bɛna sɔn ka don wa mali tɛna sɔn ka don wa a bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ de bolo n'u y'a dɔn k'a fɔ ko bonya b'a kɔnɔ k'u bɛ mali bonya mali place ye min ye k'o di mali ma a a bɛ se ka kɛ mali bɛ don nka n'o tɛ a mali donni bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ d'accord an ye min sɔrɔ o la o kɔni y'o ye ok kalo hali bi an bɛ indépendant kɔnɔ dɔnkilidala jɛnɛba sɛk ale ye baɲumankɛ wale ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu fatura mali kɛlɛ la olu ka denmisɛnninw ma kalo misaliya kan ka ta ninnu kan dɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la i y'a fɔ cogo min na eh, fanta nin ye misaliya kan ka ta ninnu kan parce que mali bi kɛlɛ kɔnɔ kabiri 2012 mais kɛlɛ la maa dɔw de bi sa a la o olu ye jɔn ye olu ye an ka kɛlɛcɛw de ye mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kɛlɛcɛ ninnu fɛnɛ musow ni denw de b'u bolo n'u fatura i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ba dɔ to dusukasi la u bɛ ba to ba dɔ to kasi la u bɛ muso dɔ to filiya la u bɛ den dɔw to yatimɛya la mais jɔn de kan ka a kɔ don ninnu na jɔn kan k'u kɔfilɛ ninnu na o ye jamana ye jamana kɔfɛ waritigi caman bɛ mali kɔnɔ an b'u ye u bɛ wariw tiɲɛ u bɛ mobili san waribaw la ka di maa dɔw ma mais a ka kan u k'u u kɔ don ninnu fɛnɛ na jamana ka lahala jamana ka eh, eh, eh, ka kolosuma bɛn o ka na jamana kɔnɔ sécurité o ka na jamana kɔnɔ a bɛ dépend ninnu ka nindi de la o mhm. y'a mɛn olu bɛ tiɲɛni kɛ c'est que dɔ bɛ k'i nin di bon olu taara ka falatɔ minnu ni yatimɛ minnu to u kɔ an de kan ka an janto olu la olu ji man ka b'olu ɲɛ na cogo si la ka maliyɛnw to yen se bɛ minnu ye ani jamana ɲɛmɔgɔ donc jɛnɛba sɛk a ye nin kɛ nin waleya ɲuman ye mhm. jɛnɛba sɛk tɛ maaden ye maa dogolen tɛ mhm. ka d'a kan mun na parce que jɛnɛba sɛk ye dɔnkilidala de ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne bolo nin message ba de jɛnɛba sɛk bɛ ka min di donc a ye ɲuman kɛ a ɲɛ hakili jiginna ninnu na fɛn minnu n'o o de ye eh, malo ye o tɔni wɔɔrɔ ɲɔgɔnna n'i y'a ta eh, bɔrɛ kunda eh, bɔrɔ bɔrɛ kunda kilo bi duuru kilo bi duuru o kɛmɛ ani mugan ɲɔgɔn jɛnɛba sɛk y'o de ta ka taa di sɔrɔdasi minnu fatura olu ka denw ma a ma dan o dɔrɔn ma bidon cinq litres tulu la a y'o o ɲɔgɔnna kɛmɛ ani mugan ɲɔgɔnna fɛnɛ a y'o ta k'o di ninnu ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ donc nin ye message ba de ye ne bolo nin ye cikanba de jɛnɛba sɛki bɛ fɛ ka min di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u hakili to nin denmisɛnnin ninnu na wa hali sɔrɔdasi minnu fɛnɛ bɛ nin ye a b'u jigi sɛmɛ u jigi bɛ se ka tugu u hakili bɛ se ka sigi a hali na anw tɛ yen na anw sara faso ko la a fasodenw hakili bi an ka denbaya la lala u bɛ se k'u janto o la nin bɛɛ lajɛlen ka ɲi an ka eh, sɔrɔdasiw ma ayiwa kalo nin de bɛ dankari an ka bi kunnafoniya ninnu na kumakan laban jumɛn b'i bolo ka lase an na filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma fanta k'u fo dɔrɔn k'u fo eh, filɛli la eh, k'u waleɲuman dɔn Eh, olu de bi kan an filɛ eh, diɲɛ seleke naani la donc eh, k'u fo k'u cɛsiri o la nka u kana dan filɛli dama dɔrɔn ma u k'an ka page u k'u abonné an ka page la ani an ka video ninnu ka a partager laɲini de ka se ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'u kunnafoniya jamana kibaruya kibaruyabaw la e, walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na
ayiwa an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen an sera ka nin ne sɔrɔ ka di aw ma bi kunnafoniya na o hokumu kɔnɔ an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye surtout surtout restez connectés sur rota tv